A Dhonncha, chuaigh mé i dteagmháil leat chun an t-agallamh seo a dhéanamh inniu chun caint beagáinín faoina dhá fhothoghchán a bheidh ag tarlú an mhí seo chugainn, i mí na Bealtaine? Ach sula labhraímid faoi sin, bhí tú sna Stáit Aontaithe cúpla seachtain ó shin agus ag clúdach fhéile Lá Naomh Pádraig. An féidir leat a rá dom, a Dhonncha, conas a síleann tú a d'éirigh leat agus na hiriseoirí eile ó Éirinn an uair seo?
Cinnte, bhuel, bhí, bhí sé dúshlánach ag imeacht sall mar bhí, bhí seachtain mhór romhainn, ceithre lá sular chuaigh an Taoiseach isteach, isteach ag bualadh le, leis an Uachtarán Donald Trump istigh sa Teach Bán. Mar, mar sin bhí an-chuid ceisteanna le cur ar an dTaoiseach roimh ré maidir leis an ceangal idir Éirinn agus Meiriceá, ar ndóigh bhí, Meiriceá tar éis ionsaí a dhéanamh ar an Iaráin in éineacht le hIosrael fén dtráth san. Mar sin bhí deis againn an Taoiseach a cheistiú go láidir ar chúrsaí ar nós Aerfort na Sionainne, eitleáin mhíleata na Stát Aontaithe ag tuirlingt in Aerfort na Sionainne agus an mbeadh sé sásta seasamh a thógaint in éineacht leis an Uachtarán Donald Trump istigh sa Teach Bán, an mbeadh sé sásta seasamh a thógaint ar son an dlí idirnáisiúnta. Bhí brú millteach ar an Taoiseach ó mhuintir na hÉireann a d'iarraidh air an seasamh san a dhéanamh. Anois, nuair a bhíomar istigh san Oifig Ubhchruthach féinig agus saghas oscailt súl ab ea é, ní bhíonn deis agat, ar shlí, caithfidh tú ceisteanna a screadaíl amach, ní hé go dtéitear ó dhuine go duine. Mar sin, bhí mé i dteannta iriseoirí Mheiriceá, mar shampla, a bhí ag screadaíl fén Iaráin, screadaíl ar an Uachtarán, mar sin, bhí deis againn cúpla ceist a chur maidir leis an ionsaí, mar shampla, a deineadh a dhein Stáit Aontaithe Mheiriceá ar an scoil chailíní, screadaíomar an cheist san amach, anois, níor fhreagair an Taoiseach é sin. Ach bhraitheamar gur. gur sheas an Taoiseach an fód ar shlí, chosain sé Keir Starmer fé mar a chualamar ansan, dhein sé cosaint ar pholasaí inimirce na hEorpa leis agus é ag dhein sé iarracht an Eoraip a chosaint os comhair an Uachtaráin, ar ndóigh bhí an Eoraip fé ionsaí go tréan ó Donald Trump. Mar sin, sílim gur éirigh linn roimh ré an Taoiseach a cheistiú ar cheisteanna móra a bhain leis an dlí idirnáisiúnta so ainneoin nár dhein sé an seasamh san a raibh gach éinne ag súil leis, d'éirigh leis teacht saghas na cosa a thabhairt leis tríd an gcruinniú cinniúnach san.
OK. Bhíos ag breathnú ar do chuid tuairiscí le linn an tréimhse ar an teilifís agus dar liom d'éirigh go han-mhaith leat. OK. Just chun leanúint ar aghaidh, a Dhonncha, an féidir leat achoimre a thabhairt dom faoi na dhá fhothoghchán a bheidh ag tarlú go luath agus cé hiad na hiarrthóirí is mó a bhfuil seans maith acu suíochán a bhuachaint an uair seo, an gceapann tú?
Sea, so ar ndóigh beidh an dá fhothoghchán ag teacht, is dócha, i lár mhí na Bealtaine, i dtreo dheireadh mhí na Bealtaine ar dtús i lár Bhleá Cliath, suíochán Paschal Donohoe, an iar-Aire Airgeadais atá imithe anois go dtí an Banc Domhanda, agus i nGaillimh Thiar, so sin é suíochán an Uachtaráin nua-thofa, Catherine Connolly. san áireamh, san iomaíocht ansan, anois, mar le tosnú, is dócha, i mBleá Cliath Láir, ar ndóigh, tá cáil tarraingthe ag leithéidí Gerry Monk Hutch, a sheas an babhta deireanach in Olltoghchán 2024, d'ainneoin nár thug sé na cosa leis gur éirigh le Marie Sherlock ó Pháirtí an Lucht Oibre, an ceann is fearr a fháilt air díreach i ndeireadh thiar thall, fuair sí slám mór vótaí aistrithe chun í a thabhairt chomh fada le Dáil Éireann. Beifear ag faire amach. don Monk an babhta so chomh maith céanna. Agus is toghchán mór nó is fothoghchán mór do Shinn Féin é an ceann sin, sílim, i mBleá Cliath láir mar sin é Dáilcheantar Uachtarán an pháirtí, Mary Lou McDonald, agus tá an Comhairleoir Janice Boylan anois le bheith ag seasamh don suíochán áirithe san. Sílim go mbeidh Sinn Féin ag díriú isteach go tréan air sin ag d'iarraidh an suíochán san a bhuachaint mar gheall gurb as an ceantar san dá nUachtarán. Ach arís, tá iarrthóirí móra ón eite chlé ann chomh maith. Tá. Daniel Ennis ó Pháirtí na nDaonlathaithe Sóisialta atá tar éis an-chuid feachtasaíochta a dhéanamh, tá Eoghan Ó Ceannabháin ansan ó Phobal Seachas Brabús agus in ainneoin nach mbeidh iarrthóir comhchoiteann, is dócha, ag an eite chlé ann, beidh socrú éigin ar bun acu chun go ndéanfaí vótaí a dh'aistriú eatarthu agus beidh siad ag d'iarraidh go raghadh an suíochán chomh fada leis an eite chlé. Ar ndóigh, mar sin féin, beidh sé an-deacair ar na páirtithe rialtais, mar a bheidh sa Ghaillimh, tá Thiar tá iar-Mhéara Bhleá Cliath Ray McAdam ag seasamh d'Fhine Gael i lár i mBleá Cliath Láir, Seán Kyne an Seanadóir ag seasamh i nGaillimh Thiar. Sílim go mbeidh sé an-deacair anois ag an Rialtas go háirithe i bhfianaise na géarchéime breosla fé láthair. Má bhíonn an ghéarchéim seo ag leanúint ar aghaidh bíonn fothoghcháin deacair go maith ar Rialtas pé scéal é ach beidh saghas brú breise orthu an babhta seo. Ach maidir leis an nGaillimh tá iarrthóirí móra ón eite chlé chomh maith. Sheila Garrity, arb as Ceanada di ó dhúchas ach a bhí lárnach i bhfeachtas Catherine Connolly, tá Míde Nic Fhionnlaoich ós na Daonlathaithe Sóisialta, Mark Lohan, an Comhairleoir de chuid Shinn Féin, beidh siadsan ag súil le socrú éigint ar vótaí aistrithe a dhéanamh iad féinig ag súil go bhféadfaí borradh a chur fén ngluaiseacht san a bhí ag Catherine Connolly tráth agus an ghluaiseacht san a chur chun cinn arís chun an suíochán san a chur i dtreo na heite clé. Ach tá an vóta coimeádach sa Ghaillimh leis, braithim, agus tá Noel Thomas ag seasamh don bpáirtí Éire Neamhspleách. Beidh seisean ag súil le tairbhe a bhaint as an slám mór vótaí, an pota mór vótaí a bheadh ag leithéidí an Aire Stáit Noel Grealish i nGaillimh Thiar leis. Mar sin, tá vóta láidir, coimeádach sa Ghaillimh. Sílim go bhfuil seans maith ann go raghadh sé sa treo san, ach más féidir leis an eite chlé is dócha an gluaiseacht a chothú arís, beidh siadsan ag súil le le slám mór vótaí de chuid Catherine Connolly a mhealladh chomh maith ag an am céanna.